n bɛ foli lase i ma n bɛ n da don ko in na dɔɔnin ka dɔɔnin ɲɛfɔ i ye a la bɔn an balila ka bɔ min kala ma an y'a ye an ka dugutigi y'an wele a ka bulon kɔnɔ ka taa fɔ an ɲɛna ko an yɛrɛ ka fajigila yan nɔ ko an ka sifinnaka dɔ bɛ yan nɔ ko gawusu danbele ko a sera ale ma

an kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ an ma na zɛnɛsi kɔnɔ fɔlɔ an kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ olu ye laɲini kɛ madamu fɛ o y'a sɔrɔ madamu kɔnte de bɛ mɛriya la a wagati u ye laɲini kɛ madamu kɔnte fɛ k'a yira k'a fɔ ko isansɔn min bɛ fɔye da la ko k'a wuli ka bɔ yen ko parce que denmisɛnninw ka tulonkɛ yɔrɔ ani isansɔn u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye fɛn tɛ minnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bɔn ale y'o laɲini kɛ madamu kɔnte fɛ madamu kɔnte y'a yira a la k'a fɔ ko o tɛ problème ye n'u y'a yira k'a fɔ ko isansɔn b'u ka fɔye da la k'a bɛ k'u gêner ale bɛ a wuli ka bɔ yen a wagati la madamu ye laɲini kɛ isansɔntigiw fɛ k'u ka wuli ka bɔ yen u ma gɛlɛya don a la u wulila ka bɔ yɔrɔ in na yen nɔ bɔn o wagati y'a sɔrɔ min bɛ an ka dugutigiya la sisan n'o ye abudu jara ye a wagati y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔnseye an fɛ fajigila meri kɔnɔ a wagati y'a sɔrɔ a fa de bɛ dugutigiya la ale yɛrɛ tun ma kɛ dugutigi ye fɔlɔ bɔn depuis o wagati abudu jara in a ni dalen bɛ fɔye da in kan a b'a fɛ k'a kɛ isansiɔn ye parce que o wagati la minnu tun bɛ fɔye da la olu wulila ka se a ma k'a sɔrɔ a bɛ meri kɔnɔ kɔnsɛya la a y'a yira olu la k'a fɔ k'u ka wari di ale ma a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka u mɛntini yɔrɔ in na yen nɔ bɔn an ka fɔye n'i y'a kogo jate minɛ i b'a ye a kogo gɔlɔnnen don kogo gɔlɔnnen sababu bɔra abudu jara ka baara la ale de nana e, minnu bɛ baara la ka kogo gɔlɔn ka d'u ma a y'a kɛ mɔgɔ ninnu de kama pour que olu bɛ se ka u ka isansiɔn bɛ se ka maintenir yɔrɔ in na mais zenɛsi ka mankan ganna a wagati la olu wulila ka bɔ yen nɔ bon an ɲɛ b'a la nin wagati in na o abudu jara kelen in o de tilara tuguni ka fɔye da kelen in ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma fajigila yan nɔ tuguni ko a bɛna kɛ isansiɔn ye bon an balila ka bɔ min kalama quartier tɔw la ni nin ɲɔgɔnna kɛra jenɛsi de bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ a la bon an balila ka bɔ min kalama an yɛrɛ ka jenɛsi perezan an nana mun ye an nana a ye k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ janfa la ka fara abudu kan nin dugutigi kan nin ko la bɔn ne yɛrɛ dagawuli teri don a ye n wele a fɛ yen an taara a ye kuma ɲɛfɔ n ɲɛna n y'a yira a la k'a fɔ karisa nin min filɛ nin ye an kana don nin ko in da fɛ a ko ne ma ko bɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale t'a dɔn a bɛna se k'a yɛrɛ bɔ ko in na cogo min na parce que cɛ in ye ale burankɛ de ye a ye kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna donc ale t'a dɔn a bɛna se k'a yɛrɛ bɔ a la cogo min na n ko karisa i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la e ka vice président ye anw ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ réunion provoquer ni an ye n'i ye réunion provoquer n'an ye an b'a yira dugutigi ni a nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ an b'a yir'u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw jeunesse anw ma jɛn ni station sigili ye foyer da la donc n'o kɛra e tɔgɔ ti ye a la président y'a namuna minɛ ne bolo mais n y'a ye baara in kɔnɔ a ma sɔn ka baara kɛ ni o kɛcogoya ye an ye ko in daminɛ fo ka na se bi ma an bɛ kalo saba la sisan nɔ président yɛrɛ tellement que a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn min kɛ a b'a dɔn k'a fɔ a ye fili baara kɛ fo bi a tɛ ka se ka réunion kɛ ni jeunesse ye mais u tilara tuguni ka janfa papiye dɔ labɛn jeunesse tɔgɔ la ka taga di monsieur le maire ma n'o ye umaru togo ye k'a yira umaru togo la k'a fɔ ko wa ko jeunesse jɛnna n'a ye ko ka station kɛ foyer da la dugutigi fana y'a ka papiye kɛ k'a yira ko ale n'a ka conseilw bɛɛ jɛnna n'a ye ko ka station kɛ foyer da la an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ dugutigi ka côté la an y'a ye k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ dugutigi n'a ka conseil mɔgɔ kelen tɛ yen ani minnu sigira ka réunion kɛ k'a fɔ ko ka station kɛ foyer da la bon an yɛrɛ bɛ jeunesse kɔnɔ depuis ko in daminɛna fo bi jeunesse ma réunion kelen kɛ a la k'a fɔ ko nin ye station ko réunion ye k'a fɔ k'an jɛnna n'a ye k'a fɔ ko ka station kɛ foyer da la mɔgɔ si ma réunion kɛ mais dugu kɔnɔ u bɛ ka yaala ni ne de tɔgɔ ye n'o ye adama ye u bɛ ka yaala ni ne de tɔgɔ ye k'a yira k'a fɔ ko dugu bɛɛ jɛnna ni station kɛli ye foyer da la ko ne kelen de bannen don a ma bon o kuma n'i y'o fɔ hakilima yɛrɛ ɲɛna a kan ka hakilima kamana gan parce que mun na ne ye jɔn ye ko dugu bɛɛ bɛ se ka jɛn n'a ye ka ko ka fɛn kelen min kɛ ko ne kelen bɛ se ka imposer k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ kuma tɛ waritigi bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ waritigi fanga min bɛ waritigi la waritigi nanen k'a bɛ ko kɛ dugu bɛɛ ka sɔn o ma ne kelen ka dɛsɛ k'a fɔ ko ne kelen k'a fɔ ka ko o tɛ kɛ gɛlɛya ka tila ka don o la ka se nin degré ma i bɛna a ye k'a fɔ u bɛ ka kuma o kuma fɔ ŋunuŋunukan na

ko en tant que ale jɛnna n'a ye dugutigi jɛnna n'a ye ale ɲɛ tɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se k'a bali bon u tun n'i y'u ɲininka u bolo k'a fɔ ko n'u ko k'u bɛna baara kɛ ko an bɛna de an bɛna ka na an kɔgɔ da ɲɔgɔn na ka a kɛ siɲɛta ye ou bien k'a kɛ fɛn dɔ ye donc o kɔnɔna na u ye quartier yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ an ka lubari minnu dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ entraînement kɛ foyer yɛrɛ kɔnɔna na yan u taara ka t'o lubariw ta ka na n'a ye ka na olu kɛ ka yɔrɔ lamunumunu donc olu nana kɛlɛ kama mais u ma bɔ min kalama u b'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ bibi in na mɔgɔ tɛ sɔn k'a fɔ ko i b'i kɔgɔ da ɲɔgɔn na k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ jamana ye sariya jamana de ye donc ne yɛrɛ ka faamuyali la u m'o yɔrɔ faamuya donc an ye u to o lubarita ni o fɛn na an y'an ka sɛbɛnniw kɛ an ye publication kɛ réseau sanfɛ an ye sɛbɛnni kɛ an y'a bila ka taga jeunesse

an ye lɛtiri ci ka taa bɛɛ la hali CNT la an ka lɛtiri sera yen nɔ k'a yira k'a fɔ u bɛ ka fɛn dɔ kɛ an ka sigida la yan tiɲɛ yɛrɛ la an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye sini donc ni faamaw n'u sigilen don u ka wuli k'u jɔ an bɛ yɔrɔ min na sa a sera halisa eh, u ka a lajɛ jamana in minnu bɛ gɔlɔni sira kan u k'a lajɛ k'u tilen jamana in tɛ mɔgɔ si kelen sago ye bilen k'a fɔ ko wari bɛ n kun dɔrɔn ni min ka di n ye jamana kɔnɔ n bɛna ka n'a kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bali an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ an bɛ an bɛ sariya jamana de don quoi fɔlɔfɔlɔ la politisiɲɛw tile la en tant que ni wari b'i kun dɔrɔn ni min ka d'i ye i b'o kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ jamana sariya sariya jamana de kɔnɔna na donc nin fɛn fasugu ninnu kɛlɛli an tɛ se ka siran a ɲɛ en tant que sariya bɛ a ka baara kɛ. d'accord yalima aw wulila ka se kiriso la wa ka taa damakasi sɛbɛn bɔ wa. kiriso la
bon an bɛ yɔrɔ min na ko sisan sisan. an ma taa kiriso la fɔlɔ an ma se kiriso la fɔlɔ an bɛ e, e, baarakɛda minnu bɛ yen nɔ ni nin ɲɔgɔnna kan ka kɛ ni olu daw bɛ don a fɛnw na an bɛ o nivo de la fɔlɔ mɛ an ma se kiriso la fɔlɔ mɛ an b'a labɛn na
kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ye k'a fɔ baara yɛrɛ kalelen don à cause bamakɔ gouverneur ba yɛrɛ ale de ye baara kale n'o tɛ an ye laɲini caman kɛ eh, mɛri fɛ n'o ye eh, fɛn togo ye an ye laɲini caman kɛ togo fɛ depuis don min na an y'a kuma mɛn an tulo la k'a fɔ k'u bɛna station in sigi depuis o don an sera togo ma ka bɔ o don na ka n'a bila fɔ an filɛ nin yɔrɔ min na fɔ baara lajɔli la an taa o taa togo fɛ yen nɔ a bɛ ka an nawurule k'an kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin fitinin an tor'o kɔnɔna na u nana dingɛ sen o kɔnɔ ka t'o kɔnɔ ka na fi jigin ka t'o kɔnɔ ka na ga mɔnte ka na yɔrɔ e, siman kurusi kɛ yɔrɔ la wa an tun bɛ t'o kɔnɔ fana u tun bɛ tila ka na baara kɛ mais ala y'a kɛ an ka laɲini kɔnɔna na an ye papiye min sera guvɛrinɛri la guvɛrinɛri bɔra a kalama k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka kɛ fajigila foyer da la guvɛrinɛri ye wele bila ee togo ma k'a yir'a la k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ fajigila foyer da la a ti fɛ k'a mɛn a tulo yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ parce que sariya baara tɛ an bɛ bali ka bɔ min kalama mɛri yɛrɛ de u y'a sen ta k'a d'a kun ani polisiw ani polisiw yɛrɛ de nana foyer da la u nana ka na yɔrɔtigi ɲini k'a fɔ a ɲɛna donc a k'a lajɛ ga min mɔntelen don a ka ga jigin ka bɔ yen nɔ ga kɔni jiginna alihamudulila an bɛ yɔrɔ min na sisan ga jiginna bon baara yɛrɛ fɛnɛ jɔlen don mais halisa an an hakili sigilen tɛ ka da mun kan en tant que fût bɛ dugu la u ka bariko bɛ dugu la yen nɔ an ka laɲini ye min ye sisan nɔ bariko in ka bɔ dugu la station ko kuma yɛrɛ an ka foyer da la an tɛ fɛ k'a mɛn an tulo yɛrɛ la mais yalima nin bɛɛ la aw wulila ka manifestation kɛ min b'a to k'a ka nisɔngoya yira jamanadenw na wa mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ degun min na u ka se ka dɛmɛ don aw ma joona bon non an bɛ niveau min na sisan an ma o fɛn kɛ parce que mun na an ma o fɛn kɛ minnu bɛ yen nɔ an ɲɛfɛ ni olu bɛ k'an guider olu y'a yira k'a fɔ an kana violence kɛ baara in kɔnɔna na bon jamako dun de don i bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ye na an ka nin ko in kɛ mais i tɛ i t'a a ko laban dɔn donc o sababuya la an bɛ ka ko in kɛ ni papiyew ni e, rezo sanfɛlaw ye mais an kɔni ma fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ k'a fɔ k'an bɛ denmisɛnninw wele ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'an ka nisɔngoya yira an ma o lawaleya fɔlɔ yalima nin bɛɛ la aw ka sigida la urbanisme mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ dugukoloko ma yalima olu jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen na bon u jɔyɔrɔ kɛra min ye an bɛ se k'a fɔ u jɔyɔrɔ kɛra min ye o kɛra ka na ka na e, baara depuis u bɛ baara kɔnɔ wagati min na olu ka agentw bila ka na ka na f'u ɲɛna k'a fɔ ko ka baara jɔ mais toujours an tun ɲɛ b'a la u bɛ ka baara kɛ ni tulogɛlɛya ye bon an ka ankɛti kɔnɔna na urbanisme mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ani service da fɛn o fɛn bɛ mairie kɔnɔ ni o da kan ka don nin na an ka ankɛtiw kɔnɔ an y'a ɲɛɲini olu bɛɛ y'a yira an na k'a fɔ autorisation min bɔlen filɛ nin ye ko ka station kɛ foyer da la a trace den kelen tɛ yen nɔ min bɛ olu ka yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ autorisation dilen don a ma togo ni a ka mɔgɔw de ye autorisation di n'o tɛ k'a fɔ ko olu b'a kalama k'olu de jɛnna n'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ in k'u nana service technique de nana ka na yɔrɔ in lajɛ ka papier bɔ k'a di ka ko ko station bɛ se ka kɛ yɔrɔ in na non an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ o fɛn o foyi tɛ ko in na quoi. yalima an bɛ waati min na fɔ bi hali ni monsieur le maire ka taa se a ka dugutigilakaw ma yalima a sera ka lajɛ kɛ lajɛ min b'a yira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen miiri ye nin baara in ka se ka jɔ ye wa. bon an ma se k'o kɛ parce que mun na an ma se k'o kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan. minnu yɛrɛ bɛ ko in kunna dugutigi jeunesse président olu minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ ye olu ye an ka jama ɲɛmɔgɔ ye n'olu kan ka fara ɲɔgɔn kan kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u tɛ tiɲɛ sira kan donc u sirannen don ka jama fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka kuma nin ko in kan cogo min na parce que a ka n b'a dɔn a ka ca a la fɛ n'an ko k'an bɛna jama lasigi k'an k'an bɛ réunion kɛ nin kan olu de bɛ fili sira kan donc min bɛna f'u ɲɛna o t'u fɛ ko ye donc o sababu la jama lasigi ma se ka kɛ a la an ye kibaruyaw sɔrɔ ŋunuŋunukanw na min b'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen min bɛ ka na station jɔ yɔrɔ in na k'a ye wulikajɔ kɛ ka don maa caman kan hali an ka misiri kɔnɔnaw la kosɛbɛ a donna a caman na kosɛbɛ o kuma bɛ cogo di i b'o sɛmɛntiya wa non n bɛ se k'o sɛmɛntiya kosɛbɛ parce que ne min yɛrɛ sigilen filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ ni ne ye adama jara ye n'u bɛ k'a fɔ ko ne de bannen don a ma a ka mɔgɔw ye donko caman kɛ ne yɛrɛ kan a ye mɔgɔw kalite bɛɛ ci n ma jeliw nana funɛw nana karamɔgɔw nana dɔw bɛ na olu bɛ menacer dɔw bɛ na olu bɛ na adamadenya sira kan mɔgɔ kalite bɛɛ donna ne yɛrɛ kan bɔn o ye kelen ye misiri ta n bɛ se k'o fana sɛmɛntiya parce que an fɛ yan nɔ fajigila yan nɔ an ka misiri mamuruba dɔ bɛ yan nɔ ko saliya ale de y'an ka misiri koɲɛ ɲɛnabɔbaga bɛɛ ye an y'a mɛn k'a fɔ ko a taara o fɛ yen nɔ ka t'o ta an ka mamuruba dɔ fana bɛ yan nɔ a bɛ haut conseil fajigila haut conseil ɲɛmɔgɔ don commune un haut conseil ba yɛrɛ ɲɛmɔgɔ don sise ya dɔw b'a fɔ ko eh, sise a tɔgɔ a wele tɔgɔw ka ca quoi ya bɔn a nana o ta a nana saliya ta ka taa o fɛ yen nɔ donc u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka taa kuma o fɛ o bɛ se ka kuma sanfɛmɔgɔw fɛ cogo min na pour que a bɛ se k'a ka baara kɛ bɔn ala y'a kɛ komi ko in na minnu t'a fɛ a o ka ca donc dɔw y'o ye olu ye wele bila an ma joona an wulila an taara se saliya ma min bɛ an fɛ an y'o fɔ saliya ɲɛna bonya kɔnɔna na saliya y'a yira an na k'a fɔ waritigi tɔgɔla kuma man nɔgɔn parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ k'u ye wari de di olu ma pour que olu ka nin baara in kɛ mais min dun bɛ olu n'a cɛ o ye olu ka misiri kɔrɔbiyari tun t'u bolo a ye kɔrɔbiyari san ka di olu ka misiri ma bɔn olu wulila u taar'o foli kɛ a la u taar'o bonyamasegin kɛ ya o de bɛ olu n'a cɛ mais o tɛ se k'a yira k'a fɔ ko ni fɛn min man ka kɛ k'a fɔ ko olu b'a dɛmɛ o kɛli la jagoya la dɛ donc o t'o yira donc a y'a yira anw na k'a fɔ sise min tɔgɔ bɛ ka fɔ a la ni a fɔra ko o de bɛna taga don faamaw kan sanfɛ ka fɛn kɛ k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka sise wele an yɛrɛ bɛ taa an ni sise bɛ sigi ka kuma bɔn an taara sise fɛ yen sise y'a yira an na k'a fɔ wayi tiɲɛ don k'u sera ale ma bɔn mais guvɛnɛri de y'ale wele k'a fɔ ale ɲɛna bɔn karisa fɛn dɔ bɛ i ka sigida la fajigila yan parce que k'olu ni guvɛnɛri bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ b'i ka sigida la yan nɔ i b'a kalama wa ale y'a yira k'a fɔ ko bɔn n t'a kalama ko bɔn ko i ka denmisɛnninw bɛ mankan na k'a fɔra ko dɔ bɛ na station kɛ foyer da la dɔw ko a bɛ kɛ dɔw ko a tɛ kɛ ko donc i bɛ wuli ka na i bɛna yɔrɔ position lajɛ donc ni min kan ka fɔ a la an b'o fɔ a la donc ko guvɛnɛri y'ale wele ale sera foyer da la o cogoya la ka na yɔrɔ position lajɛ ko cɛ ka mɔgɔ dɔw wulila k'u bɛ gɛrɛ ale la k'u bɛ ɲɛfɔli k'ale ye k'ale ko non ko ale ma na o kama ale nana ale bilara ka na yɔrɔ position de lajɛ donc ale nana yɔrɔ position de lajɛ bon an kɔni y'a yira a la k'a fɔ an kɔni ser'i ma parce que mun na an ser'i ma sigida la i ye mɔgɔba de ye an ka bonya de b'i kan donc an kɔni t'i fɛ nin ɲɔgɔnna ko fasuguya i da ka don a la an ka dugutigi ye fɛn min kɛ fɛn ɲuman tɛ an ka jeunesse président ye fɛn min kɛ fɛn ɲuman tɛ donc dugutigi ani jeunesse président an ni olu de bɛ ɲɔgɔn sama sama la u bɛ fɛ u bɛ fɛ ka fɛn min waleya u k'a dabila sigida la a kana kɛ problème ye sigida ma n ko donc an tɛ fɛ aw minnu bɛ yen nɔ n'a y'an ka diinɛtigiw ye an tɛ fɛ aw da ka don nin ko in na a y'a lajɛ a k'aw sen bɔ nin ko in na ya donc o kama n b'a a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u ko ko a bɛ ka don mɔgɔw caman kan n bɛ se k'o sɛmɛntiya parce que dugu jɛ o jɛ ni mɔgɔ ma don ne yɛrɛ kan yan nɔ o ye mɔgɔ naani ye min bɛna ka na intervention na k'an k'a to ko station in ka sigi bi yɛrɛ ne n ko dɔw ma n ko don o don aw bɛ na ne de ma k'an k'a to ko station ka sigi mais mun na aw tɛ se ka taa fɔ cɛ fɛnɛ ɲɛna k'a fɔ ni yɔrɔ dan tɛ yan kelen a ka yan to yen nɔ a ka taa station a ka taa ka station kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko mais toujours aw bɛ n'a fɔ ne de ɲɛna a y'a to station ka sigi a y'a to station ka sigi ko mais a y'a fɔ cɛ fɛnɛ ɲɛna ni yɔrɔ dan tɛ yan kelen a fɛnɛ ka taa ka station kɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ foyer da ye denmisɛnninw ka tulonkɛ yɔrɔ mɔgɔ bɛ na k'i bɛna station sigi olu cɛ la ni kɔlɔlɔ min bɔr'o la don min na kɔni

an bɛ fɛɛrɛ fɛɛrɛ minnu bɛ an bolo nin wagati in na a ni cɛ bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na bon ne yɛrɛ ka faamuyali la an ye caman kɛ o la parce que an ni association dɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko association réveil cɛ ni a ka délégation ye seko caman kɛ o ma u bɛ taa u bɛ sigi ka kuma kɛ olu y'a yira a la k'a fɔ karisa ni a y'a sɔrɔ foyer da i bɛ fɛ k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ station de ye sira b'i bolo an bɛ se k'i dɛmɛ o la i b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye alimentation bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ i b'a lajɛ i bɛ yɔrɔ k'o ye mais min ye station ko ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an n'i mana sigi ka kuma kɛ cogo o cogo an tɛ se ka ɲɔgɔn ye station ko in de la donc en tant que laɲini ye station ko in de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an mana sigi ka kuma kɛ cogo o cogo en tant que o hakilina bɛ ale kunkolo la an tɛ se ka ɲɔgɔn ye en tant que ni station ko in yɛrɛ de ma bila yalima welekan laban jumɛn b'i bolo ka bila ka se jama ma fɛn ma ka se k'u kɔlɔlɔ la joona baara in ka se ka jɔ bon ok welekan laban min bɛ n bolo ka se an ka mali otoritew ma a ka di ne ye nin ɲɔgɔnna sigidaw la ni papiyew sera u ma u ka wuli joona ka a ko ta ba la pour que min ye an bɛ jamana an bɛ wagati min na sisan a wagati mankan misɛnnin dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka lawolo mankanba la donc a ka di ne ye ni nin ɲɔgɔnnaw ko k'a bɛ wuli sigida la u k'a lajɛ ni papiyew ser'u ma ou bien n'u y'a kumaw mɛn u ka wuli joona ka nin ɲɔgɔnnaw dalasa sigida la pour que a bɛ se ka kɛ sababu ye sigidaw la bɛn ni kelenyaw a bɛ na sigidaw la cogo min na ka se k'o sɛbɛntiya parce que o kɔrɔmasuru in an yɛrɛ fɛ fajigila bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na ni ni ne ko n b'a fɔ n b'a fɔ n k'an ka jeunesse cilen don jeunesse cilen don parce que ko daminɛ fɔ bi kalo saba an ka jeunesse tɛ ka se ka yɔrɔ kɛ an bɛɛ mankan misɛnnin ni fɛnw de bɛ yen nɔ dɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔw donc o n'a ɲɔgɔnnaw quartier kɔnɔna na fɛn ɲɛnamaw tɛ donc autoritéw k'a lajɛ ni nin ɲɔgɔnna mankanw bɛ yɔrɔ min na u ka wuli joona u ka ɲɛɲini a la nin ɲɔgɔnnaw ka ban quartier kɔnɔna na ni wari bɛ n kun dɔrɔn n bɛna n bɛ n sago kɛ quartier la u ka fu siri o dan na